Kodi zatha bwanji ndi anyamata a zikwanje leroli ku khothi? Paja tinati tidzipereka ma update tsiku lina lililonse. Cholinga chaketu titsatire nkhaniyi kuyamba kumayambiriro mpakana kumapeto. Ndipo dzulotu tinasiyirana ponena kuti anyamata awatu mlandu wawo unaikidwa pa hold. Ajaji a Wanangwa Nyirenda anaweruza kunena kuti tiimitse kaye mlanduwu cholinga chonena kuti mawa mmene nthawi idzakwana cha m'mateni ndidzapereketu chigamulo kodi no anyamatawa apatsidwe belo kapena ayi lerolitu anyamata anakafikadi ndithudi ku khoti chakum'mamawanso as usual nthawi isanakwane 10 cholinga choti agwire nthawi kufika kumene kuja apezeka zonena kuti nkhani chabe zimachedwachedwabe nthawi zina za kukhotizi ndi pamene apezeka kuti no akalowa ndithudi mu chamber mkati mwa khoti mmene mujatu nkhani inapezeka kuti yayamba kukambidwa mpaka nano uh, jaji a Wanangwa Nyirenda sanachedwechedwe iyayi anapatsa belo anyamatawa ndi anyamata apatsidwa belo ndithudi kuti atuluke ndipono beloyo inayenda m'makondishoni angapo kondishoni yoyamba inali yonena kuti wina aliyense akuyenera alipire ndalama yokwana 100,000 malawi kwacha ndithudi akatero ndekuti condition yoyamba ayikwaniritsa yachiwiri inali yonena kuti apereke surety chikole eti kaya tinganene motero ka surety chinthu chimene angaperekecho kaya ndi nyumba kaya ndi galimoto alembetsa kuti galimoto yanga yakuti yakuti koma chinthu chimenecho chikhale chonena kuti ndalama zake zonse akazitenga kuziphatikiza zizikwana ndithu 2 miliyoni malawi kwacha kuchoka pamenepopo azikaonekera ndiye kutitu ku area 30 ku headquarters ya polisi pakadutsa mawiki awiri ena aliwonse Anauzidwanso zonena kuti akatuluka kunjako asakaopseze Mboni zimene zikuthira umboni pa mlandu umenewu poti zikukhalanso mu Lilongwe momwemu, asakapangenso ziwawa zina zilizonse ayi. Asanatuluke mu Lilongwe, asatuluke m'dziko munomu, koma asanatuluke mu Lilongwe akuyenera adzikapereka nde kuti no adzikapereka pempho ku court ndimafuna nditatuluka mu lilongwe ndipite ku dedza adzapatsa okay go ahead mukhoza kupita osangotuluka mu lilongwe ayi koma akhala ali mu lilongwe momwe muno ndithudi kuchoka pamenepopo amakamba zonena kuti asatuluke mdziko munomu nde kuwathandiza kuti asatuluke ma passport awo onse amene ali ma passport onse akasiye ndithudi kuti no ku khoti kumene kuku zikakhala zili m'manja mwa khoti ndithudi zikole kapena ma condition amene anaperekedwa ndi akhoti anali amenewo nde chinachitika ndi chani anyamata ajatu anapezeka zonena kuti atuluka lah tikapange process tikalipire ndalama chani chani atangomaliza zimenezozo maunyolo amwene keche keche takumanganiso ni kachikena chifukwa chani tukumangirani ndo pa mlandu onena kuti munamenya ma civil servant akupanga ma demonstration pa area ku area 18 memorial tower akuti azipita ku parliament kukasiya madandaulo onena kuti akwezeredwe malipiro awo inu munakawamenya ndikuwakhapa mpaka nakunsenda mzimayi apa kunkhapa nde kuti mkonowo mlandu umene uja anyamata akenso munali inuyo nde pa takumangani fa cha mlandu uti umenewo wautali mu chigalimoto chawo chija pachata kumakwera chigalimoto china chake chija cholembedwa central region police kaya choncho kuyikidwa mmene muja basi wautali kumapita nawonso kumene akumakasungira belo apatsidwa koma amangidwanso pa mlandu wina rolling kachikena rolling rolling on and on and on eti kumangopitiriza ena akuti zolowa kutuluka lowa kutuluka kuti zikuyenda motero koma papa tikhoza kunena kuti no zikubweranso nde kuti ku square one kukayambiranso tsopano kuti noti akaye kuti ta- akalowe ku khoti chani akalembere mabelo ma debate chani mawiki pamene pakutani akudutsa kenako nkumakapezeka belo akakawinanso sitikudziwa zoti mulandu winanso ungatulukenso nduti chifukwa chani milandu ya magaye amenewa ikuonera kuti no ndi yambiri ndithudi mmene zikuyendera zikuyenda motero ndipo tingakhaleno pansi nkukutsimikizirani kunena kuti anyamata aja belodi anapatsidwa koma pakanali panopa anakalibe m'manja mwa polisi amangidwanso pa mlandu wina Tifuna tikambepono zinthu zimene zinakambidwa ku parliament pa nkhani ya anyamata amenewa azikwanje kumangidwa kwawo. A Simplex Chithyola Banda omweno ndi leader of opposition mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament amanena kuti boma likupanga chipongwe anyamata amenewa kuwamanga pa zifukwa za ndale ndipo akulakwisa anyamatawa sakuyenera amangidwe chonchi akuyenera amasulidwe chani mpamenetu anayankha Jappie Muhango ngati Leader of the House, mtsogoleri wa nyumbayi ya malamulo, anabwera kuzanena kuti ayi, anyamata amenewa sakumangidwa ndi chipani cha dpp ayi, akumangidwa ndi Government Agency. nthambi ya boma ndi imene ikuwamanga nthambi ya polisi imene imayang'anira zonena kuti kukhazikitsa chani malamulo azigwira ntchito ndipo iwo akungogwira ntchito yawo kuchokera ku boma sangalowererepo china chilichonse ndipo sizofunikira zoti ngakhale kumbali yotsutsa alowererepo china chilichonse asiyire apolisi agwire ntchito yawo mmene amene agwirire ndithudi akudziwa mmene amapangira komano sizoti ndi dpp imene ikuwamanga imene kwali ikuwamanga ndi boma ndithudi mmenemo ndi mmene zikuyendera uh, tinati tikupatseni update imeneyo muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo a anzathu akuti